Mama! Ewo! Efa ntị afa m Biko! Biko nwa m biko!
Madam, atahụrụ m gị. Nwa gị na oge paradise n'ụwa, ị na-ekpori ma ndụ. anyị kwuo na anyị ga-eme fasting 14 days ime 13 na-eripụ nri eh? hmm, nwa m ikwe ya amakwa na akpachakwanụ m anya eme ọkwa na ulcer ọkwa ulcer ka ọ so nye okay ulcer ọkwa ulcer eh, eh, ị na-agwa Chineke hmm. oh. I'm only but a messenger ma anụ ọnụ m ị ma rules anyị na chọọchị anyị hmm. onye da iwu anyị mmụọ nsọ na-apịa ụtarị ọ bụrọ mụ na-apịa mmụọ nsọ na-apịa i so anyị ekwekọrịta ife anaghị esiri gị ike na ebe i bi heat nye gị ị gbanye AC ị ma na ọ nwere ndị heat na-eme enwe AC enwe fan a sị na ka eme fasting ka ihe dị mmadụ ibe gị na mma na-eri semo ma nni ji i bi na ọmalịcha ụlọ ị mahazi na ihe na-esi ike nwa gị nwoke ya mela donation chaa ya dokwa mmụọ nsọ mekwa chineke ka chineke dị happy chaa
ihe ha kpachara n'ọrụ

Hey come here, ka ebe pastọ bi, ka ya adị ebe pastọ bi. ọ na ya adịghị ka obi Ee, kedu ya, ka ka ebi ya. va ka ya na nwunye ya ji- o- ji ọsọ wee fụ a sị na ha na-eje mountain Kịta kịta, ee ka ezi fesi. ọ si na ụzọ unu Ụzọ. ee chụrụ ọla na akara afọ ị ga-ezuwe n'ezi Jere na ị ga-ezu ya. Is your brother abi? God forbid. Nye di gị ara ka ọ ṅụọ ma ọ dị depressed. Ị dịkwa sure na mụ hama ya Baịbụl na-akọ ihe nke a. Otoro gbagbuo nna ya. Ya, ọkọ Baịbụl moo.

Hi. Babe eziokwu na adịkwa m depressed since morning. Forget ka m na-achị ọchị o. Uju na obi obi m dị heavy. But, ka ị notice ihe since o since ụtụtụ na ebe a. Obi adịrọ m mma, nakọta m nnọọ. kwesị na ka ndị mgbe baịbụl wee na-edi ozugbo ndị nne mepee amaokwu a onye abịa ebe izi flesh bụ n'iru ji a anụ arụ ya chọrọ ka ọ ṅụọ ara anụ arụ ya chọrọ ka ọ baa nwa anụ arụ ya chọrọ ka ọ kwaa iko mana m gaghịkwa ime ya anụ arụ ya chọrọ chineke nekwa m asịrị m gaghịkwa ime ya anụ arụ ya chọrọ chineke nekwa m imetụ ife aka kịta ihu ebe a kịta ileju ya chi gị oh. anụ arụ gị chọrọ ka ị taa biskiti mụ anụ arụ gị chọrọ ka ị ṅụọ mmanya mụ agaghị m inye gị ihe anụ arụ gị chọrọ onye nọ n'igwe nekwa m
jide ala ihe nje biskiti mụ ka mgbe agụụ gụcha gị ya enwe ife ọkụchi ntị oke eme ka ife ala na-aba ọ ya emesị mịkpọ amịkpọ dị nnọọ ka flat ọ ya dị ọna ọkwa baịbụl kwuru ebe a kịta ọ bukwuru ya
mechie aka mechie aka ịgwa dụrụ gị n'anya shabụla gị mma ụlọ nke gị wa anya ọ bukwuru ya ọ baịbụl kwuru ya ị na-agụlụ m egwu ọ sọ ị ma agụ egwu more light gịnị gịnị more light okay nnekwu anything na shop a ka mmadụ kpatara ya mma mmebi kpaka m si gịnị
is your brother bi